ihe ụfọdụ na-agbara ọsọ n'ịbịa mee ihe ụmụ ihe awere a ma ọ bụ ihe ite ha sị na some boys na-atụ egwu na na ọ na-ewe ọ na-ewe isi na isi so anyị chọọ ka ị kọwaara ha ihe dịcha na ya maka o nwere ụfọdụ nwere obi ịbịa mee mana egwu na-atụ ha bụ maka ihe iro isi na isi ahụ
ihe gbasara ife a niile bụ na onye ọbụla na-eme dibịa ma nke ọjọọ mara nke ọma awele arọ ewe isi mmadụ awele arọ ewe mmadụ awele ọbụla n'ụdị ọbụla arọ ewe mmadụ mana ife iji wee ma awele a bụ ife ga-akọ bụ ife ga-asị bụ ife ga ọra ntị asị ga-eche ike n'ife a onye a mere alụ asị kpaa

o nwee ndị na-agwọ oke ite sị na a na-agwọ oke ite a na-eme gwogwogwogwogwogwogwogwo ụfọdụ amarọ ihe a na-eme onye a sị na na-agwọ igbo gwara na-agwọ igbo ọgwụ ejirọ ọgwụ egwu egwu ọgwụ abụ ife eji egwu egwu maka ife njikwa ọgwụ bụ onye na-eme ọgwụ sị na ọ ga-emerụ mmadụ awele gụ nwa na-eme awele ị nwere awele ya ọ na-eme awele o nwere awele o nwere ka o nwere awele ọ maka na o nwere awele ka o ji eje eweta osisi ji kpụta mmadụ gbuo ka o wee mee awele ọ bụrụ onye ọbụla ka chi ya nyere awele awele bụ ife dị n'aka o si n'anya ọ dị n'aka ọ dị n'ife ọzọ bido taa kwọba ọzọ tinye ọzọ tinye ebe niile dị n'ụwa maka ọma nga aga ọ ya mere ụfọdụ pụtara achọwazie strategy ma ndị eje bute arụsị ebe ọzọ ma ndị ga-ebute arụsị ndị ga-asị ka e jee gbuo mmadụ ife anyị niile bụ ndị na-eme ife ọjọọ bụrụ ụzọ awele ka ha na maka na ha nwere awele onye nwere awele ee hmm. ị bịa bịa were ọjị nye ikwu n'iru mmụọ okwu okwu ọwa ya bụ ọjị gọdo mmụọ mere obere ife ife ihe eji ife ndị nwere akọ na uche onye nwere akọ na uche bụ obebe mmadụ obebe dibịa ị sị dibịa gbaalụ afa ọ gbasịalụ afa na-elebe gịnị dibịa anya wugara n'ime mmụọ na ya anya ma na onye a oge mmiri uru ife ebe ahụ ọzọ si nata wee ego ọ ya mere ụfọdụ si enwe nsogbu taa taa mụ na gara abụọ fe nwere awele nwe ndị nke nwere awele fa ewere oke ọchịchọ ụwa wee rigbuo awele chukwu nye fa tinyezi aka ọ sị na ọ chọrọ ka ọ dịkwuo more power power power kedu ife na-adị more power power awele chukwu nyere ya ịdị more power ọ bụ gịnị nke i mewe ezigbo ife ka- karịa nke ị na-emebu mebe saraka chụba aja chụba aja mmụọ gbaba aja mmụọ ụzọ na mmụọ mmadụ na mmụọ mmụọ ọnwụ ị chụba ya bụ aja nke ị na-eme ọ ya mere ụfọdụ nwere awele ụfọdụ ụfọdụ bụ ndị a goziri agozi a na-eme dibịa agọzie ebe ha kwusi okwu gọsi ọfọ tie ọfọ ọ dị ka fa si kwu mana ụfọdụ ego bịaba anyị mana ego bi ego nwe ka o si eme a sị na ego bụ ndụ ọfọla ịbụ ego bịaba eh, obodo lụọ ahụ

ya chọzi ka ya bụzịalụ highest person na the whole ụwa niile ya bụzịalụ highest mgbe ahụ ọ jere ije aka mmụọ awele dị ya n'arụ na gịnị rapụrụ ya onye ọbụla nwere awele ịma mgbu onye ahụ nwoke ma nwaanyị nwere awele tụmadụ nwaanyị e nwere ndị bu awele pụta ụwa ọ bụrụ dibịa mana chi ya nyere awele o nwe ndị na-agwọrọrọ ọgwụ mana fa na-eme ọfụma o nwe ndị na-agwọrọrọ ọgwụ mana fa na-eme gịnị fa na-eme ọfụma ị bịa nso ị fụ na ihe ọ na-eme bụ aja ka ọ na-achụ ọ chụpụrụ ndị otu ya aja o chebebe fa ọ na-eme kwụba aka ya ọtọ of course luck a na-abịa ee onye nje dị n'ebe a ekerekwa ọgwụ o ji dị ka ọ bụrụ ọgwụ niile a gwọ na-ele bụ that na onye nwe ya bụ ọgwụ nwere ike ọ bụrụ na awele dị ya n'arụ n'ife niile bụ ije gọọ anyanwụ a sị i je gọọ anyanwụ ya ma ọ sị i je gọọ ndị mmiri ya o mere ife a niile o wee lụba ya bụ ọrụ a lụba ya ọrụ ezi ya dịka ọrụ ama nga ọrụ a enwe ishu mana ọrụ ọbụla efolo mgbe mmụọ mmụọ onye bịa ịrụ onye bịara ọgwụ onye bịa ka e meere ya were mmụọ ji bịa dibịa gbafuo mmụọ ji bịa ọ mara ife mmụọ a na-eri o buru ụzọ nye ya mmụọ a o nye ya mmụọ a a rụsịa ya bụ ọrụ ya bụ ọrụ adị ile ụfọdụ bụ ndị aka fa adịrọ ọcha

ya na onye nwere ezigbo obi ọ gwọọ ihe n'ọgwụ ọ ga-aga onye nwere ezigbo obi aka ya dị ọcha ịgwọ ọgwụ ife dibịa ya eme bụ dibịa ya nene ife mmụọ so bịa ụwa mmụọ dị na ndụ elezie mmụọ alụ abụọla ọ ga ee igbochiri mmadụ ụzọ mgbe ụfọdụ abụrọkwanụ sọ ije gwọ ọgwụ